Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Fear as Condae na Mí a bheas a comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Tom Marry. Rugadh é in áit a dtugtar Ucht Uí Néill air agus bhí siopa ag a mhuintir ansin ar feadh deich mbliana fichead. Bhí siopa ag Tom féin freisin i gCondae na Mí agus ceann eile i mBleá Cliath. Is é a bhunaigh Cairde Rince Céilí na hÉireann. Agus go deimhin is fear aclaí freisin é mar tá Maratón Bhleá Cliath rite aige deich n-uaire ar fad. Níor ól sé aon deoir riamh ina shaol mar tá sé ina réadóir le trí scóir bliain. Céad fáilte romhat a Tom. Go raibh maith agat a Mháirtín. An áit seo anois, Ucht Uí Néill, cén áit i gContae na Mí a bhfuil sé? Bhuel, tá Ucht Uí Néill suite leath-shlí idir Ceanannas Mór i gContae na Mí agus Dún a' Rí i gContae an Chábháin. Is áit tuaithe é. Bhí seachtar sa chlann, cúigear buachaillí agus beirt chailíní. Tá ceathrar fós beo. I rith m'óige bhí an saol difriúil ná mar atá sé anois. Is cuimhin liom go maith, bhí orainn an lampa a thabhairt amach gach tráthnóna agus an ola a chur isteach ann agus é a lasadh agus é a chrochadh díreach ar an mballa. Chomh maith leis sin, ní raibh aon solas leictreach againn. Go dtí cén t-am? Cén uair a tháinig an leictreachas ar bith? Bhuel, go dtí go go dtí na, b'fhéidir, na caogaidí, de réir mo thuairim, agus ní raibh aon uisce sa teach. Bhí orainn go dtí, dul go dtí tobar an uisce chun an t-uisce a fháil. Agus sna laethanta sin Bhíodh na páistí go léir cosnochtaithe i rith an tsamhraidh agus is cuimhin liom go maith, bhí an Scoil Náisiúnta trasna na páirce uainn agus is cuimhin liom go maith a bheith i rith an tsamhraidh a bheith rith trasna na páirceanna cosnochtaithe agus an drúcht ar an bhféar agus ar mo chosa agus ba iontach an rud é sin. Thaitnigh sé sin leat? Ó, thaitnigh sé go mór linn an t-am sin. Ach eh, ní, ní dream bocht anois a bhí ionaí, bail ó Dhia oraibh, bhí, bhí feilm agaí agus bhí siopa ag do mhuintir, eh? Yeah, bhuel. Raibh tú ag obair sa siopa? Bhíos ag obair tar éis, bhuel chuas go dtí an scoil áitiúil, i ndiaidh sin chuas go dtí na mBráithre Criostaí i gCeanannas Mór agus ansin bhíos ag obair san siopa. I ndiaidh sin bhí siopa againn i mBaile Átha Cliath ag an am céanna agus chuas go dtí Baile Átha Cliath 55 agus bhíos i mbun an siopa sin ar feadh tamaill, siopa grósaera a bhí ann. Agus ansin d'athraíos an siopa sin go siopa brat urláir agus troscán. D'éirigh go bhreá leis an iarracht sin agus i gceann tamaillín cheannaigh mé mo shean scoil in Ucht Uí Néill mar bhí scoil nua tógtha ag an am agus d'athraíos sin go siopa troscán agus brat urláir freisin. So an scéal ag an am sin ná Bhí an siopa agam i mBaile Átha Cliath, bhíos ag obair ansin ó Luan go ham lón ar an Satharn agus díreach ansin go hUcht Uí Néill, bhí an siopa sin ar oscail ó thrí go dtí a naoi. Lá amháin? Lá, bhuel lá amháin, ó thrí go naoi na Satharn. Sea. Bhíos, bhí an siopa Bhíos ag obair sé lá sa seachtain sna laethanta sin agus ceithre oíche dhéanach, Luan, Céadaoin agus Aoine, go dtí naoi a chlog i mBaile Átha Cliath agus Ucht Uí Néill ó a trí go dtí a naoi gach Satharn. Cé leis a rinne tú an margadh nuair a cheannaigh tú an scoil? B'é an sagart nó an bord bainistíochta nó cén saghas coiste a bhí ann? Bhuel, de réir mo thuairim bhí sé ag mo chlann ag an am agus cheannaíos é ó m'athair. Ó, sea. Bhí sé tógtha ar an bhfeirm a bhí againn. Ah, tuigim anois. So, ní raibh mórán trioblóid é sin a dhéanamh. Bhuel, ní raibh mórán trioblóid agam é a dhéanamh. Sea. Agus, bhí sé go hiontach, bhí an siopa in Ucht Uí Néill, Ucht Uí Néill, chuir sé ionadh an domhain ar na daoine. go rabhas in ann iad coimeád ar oscailt. Sea. Agus tá tú ag obair leat i gcónaí, bail ó Dhia. Tá, tá, tá, tá cúnamh ó do bhean Síle agus do iníon Eilís. Tá mo bhean Síle go hiontach, tá sí ag cabhrú liom an t-am ar fad agus tá m'iníon Eilís go hiontach freisin ag cabhrú liom freisin. Tá Síle agus Eilís mé féin, múinteoirí rince. Sea, ba léir é. Sea, an triúr againn. Agus labhróidh muid ar an rince agus ar an seó a bhunaigh tú ach tháinig tú go Gaillimh, Dominic, ar mhí na meala. Raibh tú i gConamara freisin? 68. 68. a phósadh mé agus chaitheamar mí na meala anseo i nGaillimh agus níl aon áit níos fearr in Éirinn a mhairfidh. Taitníonn Gaillimh leat, a John. Ó, go mór mór. Bhí an-am againn anseo. Anois, sin rud a labhair mé air go raibh tú trí scór bliain. do réadóir, sna réadóirí. Sin ceart, yeah, yeah. Níor ól tú deoch riamh. Níor ól tú deoch. You see, ins na laethanta, i rith m'óige, ní raibh mórán daoine ag ól sna laethanta sin. Bhí na réadóirí láidir go leor san ceantar. Bhí siad láidir. Ach agus níor ól m'athair agus níor ól mo mháthair. Níor ól. Agus sin mar a bhí. Agus bhíos i mbun cúrsaí gnó agus, eh, dá mba rud é go go rabhas in áit éigin le duine, bhí mé, beinn in ann deoch a fháil, tae nó caife nó dinnéar nó a leithéid sin. Ach níl na réadóirí láidir anois, an bhfuil? Ó níl, níl, níl. An bhfuil cumann agaibh in Ucht Uí Néill nó? Bhuel, tá cumann san pharóiste, tá sé an-lag. Tá sé lag? Tá sé lag, tá sé lag. Á bhuel, do réir mo thuairim tá sé lag i ngach áit. Cén fáth, cén, cén áit a bhfeiceann tú an locht, nach bhfuil daoine a dhul sna réadóirí anois nó go bhfuil? Bhuel, tá, de réir mo thuairim, tá níos mó airgead le fáil anois. Na daoine óga, tá mórán airgead acu agus, bhuel, is deacair a rá cén fáth. B'fhéidir nach bhfuil na réadóirí ag déanamh iarracht a dhóthain chun daoine a mhealladh i dtreo na réadóirí. Bhíodh na sagairt ag an am sin, bhí siad ag déanamh go leor den chineál oibre sin. Ó bhí, bhí gan amhras. Bhuel, b'fhéidir nach bhfuil. Abair leat, b'fhéidir. Níl mórán de na sagairt anois ina réadóirí ach oiread. Tá an ceart agat, tá an sagart é féin ag caitheamh siar corrdheoch anois. Ach go anois, rinne tusa rud eile, bhunaigh tú eagraíocht.

Agus bhí an halla, cheannaíos an seanhalla in Ucht Uí Néill agus nuair a bhí sé, fothrach a bhí ann ag an am, nuair a bhí sé dheisithe agus mhaisithe agam, Rinneamar an cinneadh go ndéanfaimid iarracht chun áiseanna a chur ar bun. Ba é an chéad eagraíocht i gContae na Mí a bhunaíodh chun áiseanna sóisialta a chur ar bhun do dhaoine gur mhaith leo dul go dtí áit nach bhfuil an t-ól, nach raibh an t-ól ag Agus áil. a raibh tú ag caint anois faoi dhaoine óga nó a raibh tú ag caint ar dhuine cho sean leat féin agus liomsa? Bhuel, an rud a bhí i gceist ná bhí rince againn do daoine meánaosta agus gach aoisghrúpa gach seachtain agus bhí Beár gan alcól freisin. Againn. Bhí seven up le fáil ann agus Bhí seven up agus bhí Coke. Non-alcoholic cocktails agus bia ceapairí agus sólaistí go ginearálta. Agus cén t-achar a mhair sé sin, Tom? Cén, bhuel, bhí mé i mbun an eagraíocht sin ó bliain is fiche. Agus an bhfuil sé ann anois? Níl sé faoi láthair, no, no. Rinneas an iarracht sin, now. Agus ab é an chaoi nach raibh an oiread seo daoine ag teacht ann? No, bhí, bhí, bhí ach bhí mar, bhí mórán oibre le déanamh againn ag an am. Tháinig cairde Rince Céilí ar an bhfód agus ní rabhas in ann na liathróidí go léir a choimeád san aer ag an am. Agus de bharr gur bhunaigh tú é sin agus an obair mhór a rinne tú leis na daoine ó thaobh bheith fanacht ó alcohol, fuair tú Pearsa na Mí. Roimhe sin, caithfidh mé a rá, bhí rince. againn gach seachtain agus gach bliain bheadh aoichainteoir againn, daoine a bhí ag déanamh an obair chéanna nó a bhí ag cabhrú le daoine a bhí fadhbanna alcóil acu. Bhí Sister Consilio againn, bhí Eddie Keher a bhí i mbun an No Name Club, bhí an tAthair Séamas Rice ó Ard Mhacha i mbun an Pub with no beer. Sea. Agus Father Peter McVerry atá ag obair le daoine óga le fadhbanna alcóil agus chomh maith leis sin bhí Seán Boylan agus an iarPheileadóir Peter McDermott agus daoine mar sin againn. Now rinne, ba iarracht iontach é agus fuaireamar mórán poiblíochta ó na meáin, na meáin áitiúil agus mórthimpeall na tíre. Is cuimhin liom gur chuir Marian Finucane mise faoi agallamh uair amháin ar a clár raidió agus. Agus as an méid sin a fuair tú an pearsa na contae. Bhuel de réir mo thuairim as an méid sin agus de bharr an obair a bhí déanta agam agus i gcomhair cultúr na hÉireann. Fuair beirt mhór le rá eile, fuair siad gradam an oíche chéanna in éindí leat. Sea, an EF eile do Colm O'Rourke agus Adrian Maguire a bhí i gceist an bhliain sin. Daoine difriúla, gan amhras. Ar fear mór le gradam thú, b'ea? Bhuel, is ea. Céard a chiallaigh an gradam sin dhuit anois a fháil an t-am sin? Gabh mo leithscéal. Céard a chiallaigh sé dhuit, gradam den chineál sin a fháil? I ndairíre, bhí ionadh an domhain orm. Níor cheapas go raibh éinne ag tabhairt faoi ndeara faoin mhéid a bhíos ag déanamh ag an am, ach bhí lán-sásta glacadh leis. Maith fear. Fan linn anois go cheann písín eile agus beidh tuilleadh comhrá ar ball ann. Caithfimid labhairt ar an rince seo a thosaigh tú agus is múinteoir thú. Is diabhaltaí an fear thú, bail ó Dhia ort, ní bhíonn, ní bhíonn aon chloigeann tinn riamh ort. Sin anois é Tom Marry agus sé an fáth go raibh mé ag rá nach raibh aon chloigeann tinn air mar tá sé sna Réadóirí le trí scóir bliain, bail ó Dhia air. Beidh sé ag caint ar tuilleadh dhá shaol linn anois nuair a thiocfas muid ar ais théis na bhfógraí seo. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá. Tom Marry as Ucht Uí Néill i gContae na Mí ag comhrá liom anocht. bhunaigh tú go leor rudaí, bail ó Dhia ort i do shaol, thosaigh tú go leor. Rud mór eile sa saol a thosaigh tú ná Cairde Rince Céilí na hÉireann. Cé raibh tú nuair a chuimrigh tú gur cheart duit é sin a bhunú nó? Bhuel, ag an am sin bhí laghdú mór tagtha ar na rinceanna céilí i mórán áiteanna agus ba é míle naoi gcéad nócha seacht, comóradh an chéid den chéad rince foirmeálta. Bunaíodh Cairde Rince Céilí chun an ócáid sin a chomóradh agus chun na rincí céilí a athbheochaint mór thimpeall na tíre. Thosnaíomar le ranganna agus ceardlainn mór thimpeall na tíre. I ndiaidh sin rinneamar an cinneadh go mbeadh 4 fíorchéilí againn, ceann amháin i ngach cúige. D'éirigh go breá leis sin agus ansin shocraíomar go mbeadh deireadh seachtaine náisiúnta againn. Roghnaíomar Coláiste Phádraig i Maigh Nuad i gcomhair an ócáid sin agus an ceiliúradh sin Bhí trí fíorchéilithe, Céilí na nÓg, cúrsa do dhaoine gur mhaith leo dul ag múineadh, agus léacht faoi stair na rince céilí ag Maitiú Ó Miléide. Bhí seirbhis de chuid Eaglais na hÉireann chomh maith. Bhí Aifreann speisialta á cheiliúradh ag an tEaspag Seosamh Ó Dufaigh agus. D'éirigh thar barr leis an deireadh seachtaine sin agus bhí daoine ag rá gurb é an ocáid is mó in Éirinn le fada an lá. An dtéann na scoláirí anois a bhíonn agaibhse, an dtéann siad ag comórtas ná aon rud? No. Cén fáth é sin? Is eagraíocht dheonach neamhchomórtasach í Cairde Rince Céilí na hÉireann. Sin agus tá sé ag. An t-am ar fad táimid ag iarraidh daoine, na gnáthdaoine, a mhealladh i dtreo na rincí céilí. Má phiocann tú daoine amach i gcomhair comórtais, sea, ní chuireann, bíonn fadhbanna ann. Agus an úsáideann tú, déarfaimid, an halla i gcónaí le haghaidh cuid den damsa seo? Mar bhíodh damsa amuigh ar an mbóthar, ag an gcrosbhóthar agaibh. Sin díreach é. gach bliain. An bhliain seo chugainn beidh sé tríocha bliain ag dul ar aghaidh. Bíonn céilí crosbhóthair againn in Ucht Uí Néill agus tagann daoine ó áiteanna éagsúla mórthimpeall na tíre. Is ocáid mhór é sin. Déantar breis is ocht rincí céilí déag difiriúla ag an ocáid sin. Agus cé sórt cúnamh a bhíonn agaibh a Tom? Cé a thuganns an t- airgead daoibh le haghaidh? Caithfidh múinteoirí a bheith agat agus rudaí agus tú is múinteoir thú féin. Bhuel, tugann na scoileanna múinteoirí, tugann na scoileanna airgead dúinn i gcomhair na ranganna. Now, an leagan amach faoi na ranganna ins na scoileanna ná, Bíonn cúrsa ocht seachtainí againn ins na scoileanna agus tar éis sin bíonn Fíorchéilí na nÓg in áit in áiteanna a bhfuil na ranganna ag dul ar aghaidh. Múintear ocht rincí céilí ins na scoileanna náisiúnta agus múintear na rincí céilí na rincí céilí céanna i ngach áit. Nuair a thagann an céilí ar aghaidh bíonn na páistí in ann na rincí a dhéanamh ag agus gach bliain anois bíonn breis is 10,000 páistí ag foghlaim na rince céilí faoi chúram Cairde Rince Céilí na hÉireann. Chomh maith leis sin tá breis is 30 clubanna do dhaoine fásta agus bíonn céilí acu go Go rialta, agus má fhéachann tú ar an suíomh idirlín, tá na háiteanna sin ina bhfuil na céilithe sin lonnaithe le feiscint. Ab in é an rud is bródúil anois uilig go bhfuil tú bródúil as i do shaol. Bhuel, tá mé bródúil as. Rinne mé mo dhícheall i gcónaí agus ní féidir le duine a dhéanamh níos mó ná sin. Anois, rinne tú do dhícheall ar rud eile freisin, bhí tú páirteach i gcumann cabhrach le haghaidh airgead a bhailiú. Do Sinn Féin é sin? Coiste Cabhrach Sinn Féin. Bhíos i mbun Sinn Féin agus an Cumann Cabhrach in seachtóidí agus a leithéid sin. Cé chaoi anois a mbítear ag bailiú airgid le haghaidh. Bhí sé go maith lúb air le haghaidh muintir na ndaoine a bhí sna príosúin ab ea? Yeah, clanna na bpríosúnach a bhí i gceist. Príosúnaigh Phoblachtánaigh amháin? Phoblachtánaigh amháin a bhí i gceist. Agus bhíos ag obair le Sinn Féin agus Cumann na Carad ansin. Fuair mé an post mar rúnaí náisiúnta do Cairde Rince Céilí na hÉireann. Ansin bhí orm dul mórthimpeall na tíre go cruinnithe agus i dteagmháil le clanna na bpríosúnach agus a leithéid sin. Agus i ndeireadh na dála fuaireas cuireadh chun dul go dtí Meiriceá. mar aoichainteoir ag an ócáid bliantúil a mbíonn acu ansin, testimonial dinner a tugtar air, thuas ansin i míle naoi gcéad seachtó naoi agus ó sin thuas go San Francisco agus go California agus ar ais go Baile Átha Cliath. Agus inis dom, nuair a bhí sibh ag bailiú an airgid le tabhairt go chlann na, nó muintir na bpríosúnaigh, cé a bhíodh ag tabhairt airgead daoibh? Ó, na gnáthdaoine. In Iúr Cinn Trá, mar shampla, bheadh céilithe againn i gCo. agus bheadh bazaar againn gach Nollaig agus bhí craobhacha eile mórthimpeall na tíre ag déanamh an rud céanna. Agus raibh tusa ansin Tom, ag dul isteach sa bpríosún go dtí cuid mhaith de na. Bhuel uaireanta yeah ach bhí ceangal agam, bhí daoine, duine ó Chumann Cabhrach ag dul isteach gach seachtain go dtí na bpríosúnaí. An bhfuil an coiste sin ann i gcónaí, an bhfuil? Bhuel, Tá mé éirithe as Sinn Féin agus Cumann Cabhrach, d'éirigh mé as go luath ins na hochtóidí, ach de réir mo thuairim níl an méid céanna priosúnaigh i gceist anois. Bhfuil tú i Sinn Féin chor ar bith anois? No, níl baint agam le Sinn Féin faoi láthair, no. Cén fáth nach, shíl mé duine a bhíonn sa Sinn Féin go, mara bhfuil rud aisteach ar fad ann go bhfanann siad ann, ba léir agus thú gníomhach Bhuel, chomh bíonn cé go tharla. in sna hochtóidí bhí mórán cáinte faoi an slí a bhí an ghluaiseacht ag dul agus rinne mé m'aigne suas nach cóir domsa bheith i láthair níos mó. Rinne mé mo dhícheall an fhad is a bhíos ann, d'fhágas é agus sin an scéal. B'fhéidir go raibh rudaí ag tarlú nár thaitnigh leat? Is ea, yeah. Ach bhí tú gníomhach go maith, nach mbíodh tú ag cur stickers ar charrannaí agus ar rudaí, nach mbíodh? Yeah, yeah. Is cuimhin liom uair amháin, bhí agóid againn in áit éigin agus. Cén áit? Ah, níl mé chun an áit a lua, ach bhí na póilíní i láthair agus a leithéid sin, agus bhí an sergeant áitiúil, bhí sé cromtha síos ag caint le duine éigin i ngluaisteán, agus bhí na stickers againn Brits Out ag an am, agus chuir duine éigin an sticker ar dhroim an tSargeant. Sheas an Sargeant suas agus shiúil sé síos an príomhshráid agus an sticker ar a dhrom Brits Out. Bhí gach éinne ag scairteadh amach ag gáirí ag an am. Bhí, gan a fhios aige tada faoi. Bhfuil an rud sin i do chloigeann a'dsa agus i d'intinn a bhí ar an sticker sin an lá sin go dtí an lá atá inniu ann? Brits out. Brits out. Yeah, well, níl siad imithe fós. Ach an bhfuil tusa ag rá gur cheart go n-imeoidís? Ó, ba cheart go n-imeoidís, gan dabht. Níl saoirse na hÉireann bainte amach fós. Ní cóir dom bheith ag caint má tá mé éirithe as, but ní bheidh síocháin go hiomlán in Éirinn go mbeidh sí saor. Ní bheidh. Dhá cheist, b'fhéidir, sciobtha ort sula gcríochnóidh muid. An aontaíonn tú chor ar bith le Comhaontú Aoine an Chéasta? Bhuel, mar a dúirt mé, tá mé éirithe as agus ní cóir dom bheith ag caint but tá mé a rá an rud a dúirt mé nóiméad ó shin, ní bheidh saoirse iomlán ann go dtí go mbeidh saoirse na hÉireann bainte amach. Ach níl sé fós. Raibh tú amuigh nuair a bhí Banríon Shasana anseo, raibh tú ag cur fáilte roimpi? Ó ní raibh, ní raibh, ní raibh mé, ní rabhamar in aon áit ina bhí sí. An gcraithfeá féin lámh léi? Ó ní chraithfeadh, ó ní chraithfeadh? Ní chraithfinn. Cén fáth? B'fhéidir go gcraithfeadh Martin McGuinness nó Gerry lámh léi, níl fhios agam. Tá mé éirithe as anois ach an rud atáim a rá, níl Éire saor fós, sin an rud atá i gceist. Tá mé an-bhuíoch dhuit, sin do thuairim, fair play dhuit agus is deas rud tuairimí chuile dhuine a fháil agus caithfidh mé a rá, ón méid atá cloiste agam uait, fear thú a d'oibrigh crua sa saol agus go bhfuil go leor déanta agat, tá mé buíoch dhuit agus go raibh maith agat, Go raibh míle maith agat, a Mháirtín. faoi theacht. Agus sin é anois anocht, a chlann, beidh muid libh arís, le cúnamh Dé, an tseachtain seo chugainn agus clár eile againn. Idir an dá linn anois, coinnígí féin ag caint agus ag comhrá go ceann seachtaine.